Le Henry Shefflin ar ais ar an stiúir, bhí na Seamróga ar ais i gcluiche ceannais Chill Chainnigh, ina gcoinne a bhí an fhoireann a chuir stop leo 20-23 Gaeil Uí Lochlainn. Go dtí seo, bhí ceithre chluiche ceannais imeartha acu in aghaidh a chéile, agus dhá chluiche an fhoireann buaite acu. Cé acu a bheadh caithréimeach i mbliana, Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta. Tá go leor imreoirí aitheanta ag Gaeil Uí Lochlainn anseo agus ceathrar de na cosantóirí tar éis imirt do Chill Chainnigh i mbliana, Huw Lawlor, an captaen, Mikey Butler, Paddy Deegan agus Jordan Molloy. Jack Nolan agus Eoin O'Shea i lár na páirce agus chun tosaigh, bhuel, Fionán Mackessy, Mark Bergin agus Conor Heary, sin iad na boic mhóra. Maidir le na Seamróga as Baile Héil, bhuel tá neart imreoirí aitheanta acu seo. Athrú amháin déanta, tagann Paddy Mullen isteach in áit Evan Shefflin sa líne leathchúil, Richie Reid, Joey Holden. Tá neart ainmneacha acu seo agus féach ar na tosaithe, Adrian Mullen, Eoin Cody, TJ Reid. Caite isteach mar sin agus tús curtha le cluiche ceannais Chill Chainnigh. Agus ag lorg na honóra seo agus aon duine in ann a rá cé a bhí mar rogha na n-údar anseo. Seo Conor Heary den leathbhlocáilte. An lántosach faighte aige agus tá cúilín scóráilte. Fionán Mackessy Tá fada amach taobh eile na páirce. Faighte ag Cody, pas deas curtha ar aghaidh. Ag tabhairt faoi anseo, Ronan Corcoran agus í buailte go hálainn ag Ronan Corcoran, an-scór, cothrom.

TJ Reid mar sin leis an bpoc sleasa agus TJ bhuel feicimid draíocht ón bhfear seo aon uair a théann sé amach ar an bpáirc. Álainn ar fad. Cúilín amháin idir na foirne. Seamróga ar an ionsaí arís, an ceann sin buailte isteach. An bhfuil feall déanta tá an Rois leanúint ar aghaidh. Seo an seans ag an buaite an-sábháil déanta ag Stephen Murphy. Bhí seans ansin ag Eoin Cody. Sábháil den scoth ansin, bhí sé cróga, tháinig sé amach, sheas sé suas, stop sé an iarracht. Báire Dean Mason. Glas beagáinín níos dorcha ná mar a bhíonn orthu go hiondúil anseo. Seo an seans anois ag Darragh Corcoran. Fuair Ronan ceann níos luaithe anois. Tá ceann faighte ag Darragh. Gur pléasc amach ansin. Ardaithe go deas ag Luke Hogan. Hogan isteach sa spás. Is é siúd sa tsliocht faighte ag Mikey Butler. Bhuel, tá Mikey in ann scóráil nuair atá geansaí Chill Chainnigh air, tá sé in ann scóráil do na Gaeil chomh maith. Cothrom arís. Báisteach ag titim anois an ceann sin curtha isteach thar Paddy Deegan.

Glanadh mór millteach fada as an líne chúil sa gcluiche seo. An ceann curtha síos ansin atá botún déanta, tá an dara botún déanta, bhfuil an tríú ceann, tá an tríú ceann déanta, seans ar chúl, cúl scóráilte ag Eoin Cody! Ach bhí trí sheans ag na Gaeil í sin a ghlanadh. Anois, an-obair chun í sin a chruthú ansin ag Niall Shortall. Paddy Deegan ag dul siar, tá sí faighte ag Paddy, buaileann faighte ag Paddy agus tá an tseilbh caillte aige. Curtha amach ansin seo an seans ag Niall Shortall sin an fear a chruthaigh an cúl agus anois tá cúilín ag Niall Shortall agus tá siad ag tarraingt leo. Henry ag cur treoir. Castar síos leis sa spás ach níl éinne ann ach fear an gheansaí ghlais. Tá an seans ag Richie Reid, Osclaíonn Richie na guaillí, tá sé feicthe go minic á dhéanamh sin agus Richie Reid thar an trasnán agus ritheann ráis leis na Seamróga faoi láthair. An-ard anois agus tá teipthe ar na Gaeil tarraingt cothrom anseo dáiríre a lán mórán atá déanta acu ó shin. Tá TJ Reid, breathnaíonn TJ ar an gcúl, osclaíonn TJ na guaillí agus scaoileann sé leis. Máistir i mbun na ceirde. Ar an taobhlíne. Agus é, bhuel, na fir anseo ag cur aithne ar a chéile. An chéad buille cé bhí ann, nach bhí, bhí, bhí, bhuel, agus tá cárta dearg á thaispeáint do Conor Kelly. Cárta dearg ar an toirt. Rudaí ag dul chun donais ar fad do na Gaeil anseo. Ah, scil álainn ag TJ Reid le héalú TJ ag breathnú agus cúilín eile fós ag TJ Reid. Caithfidh go bhfuil na mílte cúilíní faighte ag an bhfear seo ó thosaigh sé ag iománaíocht. An fheadóg dheireanach séidte agus arís eile, na Seamróga in uachtar i gCill Chainnigh, craobh is fiche buaite acu anois, níos mó ná aon chlub eile.
Yeah, Henry's back and.